Ní fhaca mé an méid sin airgid i mo shaol. Bhuel, tá mise ag dul isteach go Gaillimh ar ball. Is féidir liom é a chur isteach sna mbanc dúinn. Fág é, Phaidí, tabharfaidh mise aire dhó nó go ndéana mé suas m'intinn céard tá mé ag dul a dhéanamh leis. Ó, ar ndóigh, caithfidh muid ár n-intinn a dhéanamh suas fós, ha? Ach caithfidh tú aontú liom nach bhfuil sé sábháilte an méid sin airgid a bheith sa teach againn, ha? Bhuel, cuirfidh mé sa safe sa gcaifé, mar sin. Ach b'fhearr é a chur isteach sa mbanc. Ní bheadh. Léan ar an nDán is níl aon rud le suí fós. Á, Jason. Hey, tóg é sin. Ceannaigh rud deas duit féin, ha? You know, b'fhéidir go rachaidh muid go léir amach anocht le haghaidh dinnéar, sórt, sórt celebration, ha? Céard a cheapfá? An bhfuil sé seo saghas payoff ó Thadhg, an ea? No, no, ní hea. Céard é mar sin? It's rightfully ours, Jason. Tá fhios agat é sin. No, níl fhios, níl fhios a'm. Is níl fhios a'm céard tá ceart nó mícheart na laethanta seo, agus is léir nach bhfuil fhios a'tsa. Ná ag mam ach oiread.

Bronntanas sa bhialann, tús do Honeymoon. Tá sé in ann a bheith chomh rómánsach. Alright. Bhuel, tá cuma níos fhearr air mar sin féin. Tá fhios a'm, agus bhí. Ach tá Liam, bhuel, tá sé chomh flaithiúil. Corruair bíonn sé rófhlaithiúil. Ó, bíonn muis. Right, bhuel. Rud eile uait, Síle? No, sin é.
Slán go fóill, a Bheirní. Ok. Bíodh lá maith agat. Beidh.

Is an cupboard do wardrobe lán leo cheana féin, ní chaitheann tú leath acu. Ní chaitheann éadaí níos mó ná glan amach. Bhain tú amach.
Bhí 'chaon rud a bhí ann ag cur deich mbliana le d'aois. Níor fhóir siad tú.
Chuir siad ar ghabhar speisigh na gabhar i gcónaí.
Bhí Vanessa ag rá go minic gur cheart duit a ghabháil chuig colour me beautiful. Mura mbeidh ceart dom féin a chur in ionadh leat.

Mortgage a fháil. Bhuel, cén mhaith mortgage nuair nach bhfuil muid cinnte an mbeidh muid in ann na híocaíochtaí a íoc ar ais. Níl mise ag saothrú mórán sa gcaifé agus níl tusa ag obair. Ah bhuel, tá mé ag cuardach job, ha? Bhuel, tá mé ag iarraidh rud eicínt fiúntach a dhéanamh leis an airgead seo, Pheaidí. Yeah?
Like what? Céard faoi é a infheistiú? É a infheistiú? Sea, i stocanna nó gnó de shaghas eicínt.
Come on Rita, you're not Michael Smurfit. Bíodh ciall agat. Yeah, well, caithfidh mise a ghoil ag obair anois. Well, nár chóir dúinn é seo a phlé? Ní anois, a Phaidí, níl mé ag iarraidh a bheith mall. Ach a Rita! Pléifidh muid é tráthnóna.
Tabhair thusa an dinnéar do na gasúr, mara bhfuil tú ag déanamh tada eile.

Tá sé an-tógtha lena chuid oibre. Á bhuel, sin é Liam s'againne ceart go leor. Tugann sé cúnamh domsa i gcónaí. I ndáiríre?
Sea.
Tá, tá Seán an-sásta leis. Ionadh air go ndéanann sé an méid sin obair go deonach.
Go deonach?
Ach, idir mé féin agus tú féin, ní bheadh aon ionadh orm ná dá gcaithfeadh sé cúpla punt chuige am go ham.